alors ne balimaw ni ɲɔgɔnma aw balimacɛ bɛ seku tunkara le politologue depuis new york an ka perezidan n'o ibrahim bubakari keyita ye o kan ka jaabi mun di faransi perezidan ma makɔrɔn u ka ɲɔgɔnye bɛna kɛ nin desanburu kalo tile tan duuru tile tan wɔɔrɔ la ibrahim bubakari keyita bɛna fɛn o fɛn ni makɔrɔn min ko k'a siɲɛ IBK b'a bɛɛ siɲɛ a tɛ kun firinfirin ɲa dɔn dɛ a a b'a kun kɔmikɔmi de wala ale tɛ tɛ se kun firinfirin na dɛ awa a b'a kɛ ka da daliluyaw fana kan minnu daliluya fana ɲɛfɔ aw ye bi parce que an y'a ye faransi perezidan diminen b'u bɛɛ kɔrɔ ko parce que ko ni jamana duuru mali niger moritani tchad ani burkina faso ko jamana duuru ko mɔgɔw de murutilen bɛ k'u tɛ faransi sɔrɔdasiw fɛ k'o jamana kɔnɔ perezidanw bɛɛ ka t'i yɛrɛ expliquer petit makɔrɔn ye IBK ka jaabi dɔnnen don déjà mun na IBK va tout accepter je vais vous dire les raisons suivantes raison fɔlɔ ye jumɛn ye faransɛ faransɛw b'a dɔn mali arme ka wari deturunna ka taga banki min na maa minnu y'a sonyɛ a taara transaction kɛra banki minnu ni ɲɔgɔn cɛ wari min ma dun dɛ aa an ka arme ka wari ma dun dɛ i ma IBK kelen bɛ ka mali k'i pousser k'a ka enquête jɔ dɔwɛrɛ tɛ parce que n'a tigiw dɔnna o bɛ minɛ ka don kaso la IBK denkɛ yɛrɛ o yɛrɛ y'a kuntigiba yɛrɛ dɔ ye fɔlɔ donc o wari minnu sonyɛna parce que u bɛ wari dɔɔni bila Europe k'a tɔ bɛɛ bila Afrique La Guinée Côte d'Ivoire Sénégal ani Afrique dugu misɛnninw na Français b'a bɛɛ kalama a bɛɛ fɛn o fɛn kɛra Faransi b'a bɛɛ kalama donc Faransi b'o de ta k'o yir'u ɲɛkɔrɔ i m'a ye Gabon président delila ka wuli Faransi contre la waati dɔ la Ali Bongo ko ka dɔ fara kafe kafe sɔngɔ kan ko faransi bɛ k'olu olu olu jeli de min ko ka dɔ fara u ka fɛnkɛw sɔngɔ kan ko faransi bɛ ka prix min di k'o ka dɔgɔ o fɔra dɔrɔn u taara so dɔw yira faransi k'o ye gabɔn perezidan ka so de ye gabɔnɛw bɛɛ wuli a contre la i b'a ye u ye sinuwakɛ yen ko jean ping u y'o fana bila o contre la u b'o de kɛ dɛ parce que aw jɛlen de tɛ afiriki perezidanw jɛlen de tɛ u mana sigi fanga la dɔrɔn u n'u kɛrɛfɛmɔgɔw tɛ foyi la ni sonyɛni tɛ bon i bɛ ka se k'o fɔ IBK ma parce que franchement IBK ye maa ye a bɛ zon sutura tiɲɛ yɛrɛ la mais k'a fɔ k'a yɛrɛ bɛ wari ta je ne pense pas donc ne bɛ yɔrɔ min fɔ sisan in aw ka da n ka kuma kan IBK bɛna sɔn fɛn bɛɛ ma o bolo parce que ka da mun kan faransi bɛ IBK ka secret bɛɛ dɔn secret tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ IBK nalen au lieu k'a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan a maliyɛnw bɛɛ diviser walasa kɛrɛfɛmɔgɔw ka fɛrɛ wari sonyɛw na ani wari détourner la a dan tɛ banque mondiale de la ka sanction ta mali contre la ko parce que ko zon tɛ ka minɛ k'u don kaso la IBK ye zon dɔw mɔgɔ dɔw tɛgɛ sadi tɛ a dan tɛ ka vérificateur général ka na dossier ka di IBK ma a ta k'a bila a ka tiroir kɔnɔ a ma sɔn ka mɔgɔ si minɛ a ye dɔw nommer k'u bɔ plasi dɔ la k'u bila plasi dɔ o b'a jira ko d'abord ko nin tɛ perezidan ye min bɛ se ka mali jɔ ne yɛrɛ kanpaɲi k'a ye dɛ aa ne ye kanpaɲi k'a ye mais fɛn dɔw bɛ yen ne tun t'o kalama mais n tɛna da don o yɔrɔ la donc ne ye excuse demander bɛɛ fɛ je pense que maa ɲɛnamaw ye n faamuya donc o ye yɔrɔ fɔlɔ ye yɔrɔ filanan fana yɔrɔ jumɛn tuguni Ibrahim Boubacar Keïta tɛ ka u b'a don bɛɛ kunkolo la k'a fɔ ko nɔn k'an tɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ dɛ wari min dira ko ka jamana lawuli u y'a wari bɛɛ dun maliyɛnw a bɛɛ détourner la u bɛ yɛrɛmakaran de la bɔn ni MINUSMA fana tora yan nɔ u somɔgɔw u jɛɲɔgɔnw olu bɛ marisew sɔrɔ u bɛ miliyɔnw de kɛ don o don o marisew la hali ni maliyɛn bɛɛ banna faga la IBK bɛ perefere k'a yɛrɛ ka pɔrɔsiw k'u sutara IBK bɛ k'a ka pɔrɔsiw de sutara a musow a denbayaw a denw an'a den terikɛw an'a kanubaga minnu bɛ gouvernement na a b'a dɔn ni ko yɔgɔyɔgɔra faransi bɛ se ka bɔ n'olu ka dossier ye faransi b'a dɔn min ye wari min ta min ka kɔntu bɛ yɔrɔ min na faransi b'a bɛɛ kalama la France est au courant de tout o de kosɔn n'i jɛlen tɛ i tɛ se ka i jɔ faransi ɲɛ i bɛ cɛkisɛya kɛ Paul Kagame de bɛ se k'a kɛ ani président dama dama ninnu n'i jɛlen tɛ i bɛ kuma dɔrɔn u bɛ bɔ n'i ka dossier ye donc IBK ka dossier b'u bolo IBK n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ka dossier b'u bolo u b'a dɔn u ye mun kɛ Mali kɔnɔ u ma ɲuman kɛ donc ils ont peur aw bɛ se ka faamuya armée ka miliyari ba kelen ni kɔ o sonyɛna o zonw ma minɛ hali sini mɛ a fɛn fɛn y'a wari minɛ ala k'a kɛ tasuma kami o kɔnɔna na voilà pourquoi IBK tɛ se ka tiɲɛ fɔ u ɲɛna filanan fana jumɛn ye IBK nata kelen wɛrɛ fana dalen bɛ faransi kan o jumɛn ye accord d'alger min bɛ IBK bolo faransi ko ko ni mali ye accord in appliquer k'u bɛna miliyari ba saba ero miliyari ba saba dɔw ko miliyari ba duuru yɛrɛ piri kelen tɛ ka f'a la k'u bɛna o miliyari hakɛ de di mali ma ko mali k'a yɛrɛ développer n'o ye donc o nata de o de kɛlen bɛ ka IBK jija ko ka accord in appliquer le plus vite possible walasa o wari fana ka na u k'o fana suɲɛ tuguni mali feereli wari de IBK bɛ ka bol'o de nɔfɛ IBK ɲɛ tɛ mali la dɛ fagali minnu bɛ ka kɛ muruso furuyatɔ n'a maliyɛn bɛɛ ja bɛɛ ka faga i ma a bɛ ka kuma dialogue national fɛnkɛ paseke maaw b'an na olu bɛ sɔn ka hali n'i ye hali n'i ye mɔgɔninfin faga wari d'u ma u b'a minɛ o activistes b'an na o politiciens b'an na fana donc o y'olu san kuraya kɛ ni u ka laɲini sabatira accord ka pase wari min bɛna di u bɛ tila k'o wari bɛɛ fana dun tuguni o y'a sɔrɔ u ye mali feere ka ban deza mali feereli wari u bɛ k'o de ɲini tantɔ paseke min fɔlɔfɔlɔ d'u ma u y'o bɛɛ dun wari foyi t'u bolo san dɔrɔmɛ kelen a tɛ IBK bolo bi kɛsu mali wari mali budget foyi tɛ yen bi paseke u y'a bɛɛ dun wari fɛn fɛn dira miliyari ba kelen kɔ u y'a bɛɛ dun dɔnku u kɛra tubabuw ka jɔn de sisan tubabu mana hal'a fɔ ko fɛn fɛn u bɛ sɔn a ma mun kɛra hali mali de tilali maliyɛn bɛɛ bɛ ban faga la IBK b'a fɔ ko faransi y'an teri de faransi tile kelen m'a fɔ k'a teri ye mɔgɔ ye après la deuxième guerre mondiale de Gaulle ko président de Gaulle ko ko la France n'a pas d'amis ko la France n'a que des intérêts ko faransi teri tɛ mɔgɔ ye dɛ ko faransi bɛ taa yɔrɔ dɔ k'a ka a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a ka sɔrɔfɛn bɛ sɔrɔ yɔrɔ min teriya tɛ hinana tɛ ma an ka perezidan de bɛ kuma balima don o don ibk tɛ siran makɔrɔn ɲa ko parce que ko makɔrɔn bɛna bolokoro o tɛ dɛ mais ibk bɛna kɛ sumaworo kante de an bolo a y'a kɔlɔsi dɛ ibk bɛna kɛ sumaworo kante a bɛ bara don bɛɛ da la a bɛ bɔ faransi a bɛ bɔ faransi ka na dɔrɔn a bɛna maliyɛnw bɛɛ minɛli daminɛ k'u don kaso la a b'a fɔ makɔrɔn ɲɛna de a b'a a bɛ taa mun fɔ makɔrɔn ɲɛna a b'a fɔ makɔrɔn ɲɛna k'i bɛ sumayila ninnu na dɛ ani umar mariko a bɛ t'u bɛɛ tɔgɔ di makɔrɔn ma ka t'u bɛɛ lagosi yen non ko depuis ala ka mali da ma deli k'a ɲɔgɔn ye régime c'est le régime le plus nul dans l'histoire de ce pays a ɲɔgɔn ye régime kolon ma deli ka sigi jamana in kɔnɔna na sonyɛni min kɛra nin régime na e cɛ aw ye maliyɛnw faga koyi mɔgɔninfinw na jɔ u bɛ ka sa don o don cogo min na armée ka wari sonyɛna au moins ni fɛn dɔ tun bɛ armée bolo an bɛ se ka hali ko dɔ précipiter mais o y'a wari bɛɛ dun dɔrɔmɛ kelen a t'u bolo donc a kan ka partenariat kɛ ni dugu minnu ye a partenariat bɛ se ka kɛ mais a bɛ gɛlɛya donc ne balimaw n bɔra k'o yɔrɔ de ɲɛfɔ aw ɲɛna k'a fɔ ibk bɛna sɔn faransi bolo jɛnatigɛ fɛn bɛɛ ma a t'a kɛ paseke u kɛlen bɛ ka mɔgɔw de fana sara k'u bila senkɔrɔ ka don bɛɛ kun na ko ni faransi taara ko ni faransi sɔrɔdasiw gɛnna ka bɔ mali la ko terorisiw bɛ taa te wuli fo kuluba o tɛ tiɲɛ ye o ye o kuma o tɛ tiɲɛ ye u b'a kɛ u yɛrɛ de protéger u t'a kɛ ka mali protéger dɛ parce que olu yɛrɛ u damadamanin min bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka mali wariw détourner u b'a dɔn tubabuw b'a wari ninnu yɔrɔ dɔn n'u bɔra bi k'a fɔ ko faransi ka taa ka bɔ mali la o dugujɛ a ye taa rfi lamɛn dɔrɔn wari ninnu sonyɛna ka bila banki fɛn fɛn na a b'a banki bɛɛ tɔgɔ mɛn ne y'o ɲɛfɔ a ɲɛna bi ninnu tɛ yen k'u bɛ mali fɛ dɛ ninnu tɛ yen ko mali ka d'u ye ninnu bɛ wari ɲini de la ninnu bɛ k'u yɛrɛ makaran de ninnu bɛ k'u yɛrɛ ka intérêt de défendu fɛn fɛn filɛ nin ye u bɛɛ ka intérêt bɛ minisima la u bɛɛ ka intérêt bɛ fan bɛɛ minisima bɛ yan bi dɔw balo bɛ minisima baara la hali ni maliyɛn bɛɛ banna faga la bi o ka di dɔw ye parce que minisima bɛ yen olu bɛ wari sɔrɔ minisima na ne balima mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin kan kan u ye activiste kolonw san tu la k'u bila an senkɔrɔ k'u kɛ k'an yɛrɛ an yɛrɛ ma kɛlɛ ibk ye maliyɛn bɛɛ fara fara fara fara parce que ni maliyɛn bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan sonyɛni mana kɛ dɔrɔn jama bɛ bɔ k'o fɔ u ye bɛɛ fara fara fara fara minnu ye wari den ye u ye wari ta ka d'olu ma olu k'u makun parce que dɔw man'a fɔ bi k'a finnen don bi sini ni wari d'u ma b'a fɔ k'a jɛlen don o maaw b'an tu la u y'olu daminɛ déjà mais anw force de bɛ anw na maliyɛnw et puis zankɔrɔ bɛɛ lajɛlen kogo kelen bɛɛ juma nata ye bɛɛ ka taga ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'independance la fɛnkɛ bɛ yen marisiba de bɛna kɛ ni ibk de ta ye mali ye ni ibk ta tɛ mali ye an fana bɛna bɔ k'o jira ibk kudeta tɛ koyi i bɛna kɛ sumankuru kante d'an bolo sumankuru kante bolila dɛ awa n'i m'i kɔlɔsi e ta bɛ juguya ni sumankuru kante ta ye parce que e bɛna taga faransɛw de ka papiye bɛɛ siɲɛ makɔrɔn mana papiye papiye n'i san ibk b'a siɲɛ parce que ibk ɲɛ bɛ wari de la wari tɛ kɛsi la bilen koyi u ye wari in u y'a bɛɛ suɲɛ a wari bɛɛ détourné na maliki kulubali wuli ka ankɛti kɛ parce que an y'a mɛn ko i bɛ ka i bɛ ka kɛlɛmɛ k'i sen da avion ko affaire kan wari minnu détourné na armée la ko ko o kuma da kɛrɛfɛ aw ni ala cɛ nin ye président bɛ se ka mali lawuli e cɛ nin kɛra maloya ye koyi suɲɛni kɛra zon tɛ se ka minɛ zon minnu ka d'ale ye bakar bakar bakar bakari togola ninnu bɛ minɛ parce que a y'olu kɛ sacrifice ye ani adama sangare ninnu cɛkɔrɔba in ye bɛɛ janfa mali in kɔnɔ hali ala a y'a janfa hali ni ala jigira ka kɛ premier ministre ye ibk b'a janfa n bɛ kali ala la hali ni ala nana ko ne de ye ala ye ko n kɛ premier ministre ye ibk b'a essayer k'a b'a k'a b'a trahir c'est à dire que je ne comprends plus ce vieux là c'est pour cela hadamaden fɛn o fɛn n'i tɛ s'a la kan'a forcer ibk nɛ ba la mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko an ka ibk dɛmɛ i bɛ maa dɛmɛ maa min b'a fɛ i k'a dɛmɛ de maa jumɛn nana mali kɔnɔ ko a b'a fɛ ka mali jɔ n'a n'a bɛnna la a n'a si ma bɛn gamu nana k'a bɛ nɔrɔ libérer a ye gamu kɛlɛ a y'u bɛɛ bɔ nɔrɔ la an ka sɔrɔdasi ɲɛnama bɛɛ maa minnu b'a fɔ ko mali tɛ se ko ka rebɛliw kɛlɛ gamu ani didier dako armement d'olu ma dɔrɔn mali bɛ libérer sisan c'est des soldats guerriers et puis u bɛ terrain fana dɔn an kana tigɛ an yɛrɛ la quoi walahi mais ibk maliyɛnw vendredi don an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn bɛn place de l'indépendance la pour que mali k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya t'aw la fasoden jugu minnu b'an senkɔrɔ k'an an nimatɔɔrɔ ni kumakolonw ye aw kan'u ka video lajɛ aw kan'u lajɛ mɔgɔ kɛlɛlaw mɔgɔ lafasalaw olu ye fasoden jugu nimero 1 de ye a y'olu to yen an minnu ye malijɔla ye an ka wuli an ka ka ba maliba in sauver seulement donc sur ça ala ka hɛrɛ kɛ mali ye maa min ye mali armée wari dun ala k'a bɛɛ halaki ala ka kɛ jahanama tasuma kami a bɛɛ kɔnɔ ala kana hɛrɛ k'a si ye